ọ ya abala onye ọbụla nọ ebe a ọnụwa anyị nọ na be ya ọ ya abakwuru gị ọnụwa ịbụrụ anọkwa na asị na oke arụ gburu nwa ka a na-eri ọdụ ya eri nakwa na ọzụ ka ị zụrụ nwa gị wee zụta ya ọfụma mmadụ wee bịa kụọ aka sị na ka ya na ya biri na enwere ndị kpo- ndị nsụsị mkposalụ n'ụlọ enwere onye na-akụ aka ọ bụrụ ife inye chukwu ekene bụrụkwa ife agbamume ka ọ bụ dịrị gị nwa na ị rụrụ ọrụ ị ya alụ dị ka nna ya bụ na ije nụwa nwa gị na-eje tata ọ ya ejeta ya ọmụmụ o lue ọ ya abụ ife wee dịrụ ndị ọ batara be va ya na di ya ya ebi ọfụma ebe anyị esoro ụdị ọ na-ana ese bụ dị nke di na nwunye ese si ya edozie ụlọ be anyị ekposarọ ụdị ya anyị ji wee bịa ebe a were obi ọcha were obi aṅụrị bịa chukwu ya enye va ọmụmụ nwoke nye va ọmụmụ nwaanyị nyekwa obi ihe ebe anyị eji wee zụọ ụmụ maka na ma ọkwa na ego oyibo bụ mma nkọ ọbịa ọ bụla ọsụa ya chukwu ya enye onye ọbụla bụ onye nwa ọnụwa na-anapụje be ya ọ ya eji ngozi wee batakwudo onye a ọ bụrụ na o nwere ife onye a na-eme aka esisiri ya ike ya bụ nwa ya abata dịka ife chake na ya bụ ezinụlọ ya bụ na ọ ya abara anyị ka anyị taa na ọjị ya tata ya ndụ tata ya ahụike nke m na-echefuru ọkwa nekwa nteje chineke nekwa nteje obodo ike sisi anyị na nteje ba na mmụọ arụ ịbụrụ ya na nteje ma ebe ọ bụla m je n'ụwa ị jụ ya na m onye ebee ka m bụ onye nteje ka m bụ a na-ebicha ya ebicha mmadụ aya ebicha nwụrọkwu ya Ya gotere egwu ezigbo onye. mmadụ aya ebicha nwụrọ nteje dị m n'ahụ Yes. ama ka i migide i misi ọbara n'ime ọ ya ọ ya nwere ike ya bụ na-egosi na nteje nteje nteje ya bụ na onye nteje ka m bụ na ife ọbụla mmadụ na-eme n'obodo a ka mụ bụ onye nteje wee were egwu wee na ụnọ nteje na ọ ya abarụla onye ọ ya agakwuro nteje aya arụgburo m n'ọkụ mụ ya ya ejugburo m n'oyi nna m bụ ntoni bisi na nteje ma ka nwụrụ na nteje nna nna m nwụrụ na nteje ma ọ nwerọ onye gbu va ma nwekwurọ onye va gbu mmadụ aya egburo m m egbukwuro mmadụ ya bụ na ọ ya abalụ na anyị onye si ka ife ọma mee ife ọma meeri ya ma onye si na ya achọrọ ife ọma ya na ife ọjọọ ife ife onye chọọ ya sobe ya ka anyị taa na ọjị atata ya ndụ tata ya arụ ike n'afa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen.

ife m ji wee gbaa ụzọ wee bịa bụ ọnwa onye egwu na-atụ ya pụtara na o nwere ife ọ na-eme na nteje anaghị agbara ọsọ mụọ kwuru ihe onye sọrọ anya bụrụ egwu a na-atụrụ mmadụ so na anyị nọ na nke ọnụwa sistem anọ m ya ndị chọrọ ịbịa pụtanụ anyị eri anyị aṅụ ife ya emekwu ebe a anyị agbanye ụwa ekirie ya ekene m unu

ee eh, ikenga ji maka ife a wee gbaa flight wee bata biko nu ka ife a gasị na ọ ga-eme a na-asị na ọ ga-adịlị mma in the morning in the afternoon in the evening ikenga shall well with you eh? in Jesus name ọkwa ife a kara ka a na-eme yes ọkwa nụ ife ekwuru ka a na-eme ife ekwuru ka a na-eme yes oh, yes ọkwanụ ọkwa ya ka anyị na-abịa eme na unu aya afụ na anyị na-eme the video tata bụ 10th of April 2026 ana m ekele ndị a bụ ụmụ ama ụmụ ama ọ gịnị daalụ nụ o nna biko daalụ nụ o biko unu ewena iwe o biko nụ o na God bless you eh. nwa ọnụ ụwa na ebe a biko ewena iwe eh, so nọ ife nna sọrọ unu ewena iwe ụmụaka eh. ama m na ife na-eme dị mma so ama m na ekpele unu gaa ọfụma ana m asị na Nteje ga-adịrịrị mma nwere ka ọ yara ịdị mma ụmụaka na afọ ka na-ebido unu ee okay onwe na ebe a nwee cover m just a minute

very nice ife a bụ fon ndị amerịka m ji ife a eh, ndị amerịka mana anyị na ebe a so anyị na-evidio gị kelee o nwe ife ị ga-agwatụ anyị obele ezigbo mmadụ Exactly.

ee ịfụna afụna ya ojikọ ọnụ ego kalị ebe niile ego kalị ee ọgọ yohali biko don't be offended o ife adị mfe ọ dị neutral ọ bụrụ so ee Charlie i respect you ah, senior man brazil brazil na god bless you ee ọga well done ee ọ ife e kwu ka a na-eme crowd kalị mmadụ kalị ebe niile nwere ife a na-eme na ọ ife ekwu ekwu tata bụ 10th of uh, April 2026 ebe a nọ na abụọ n'ụwa system now so na ife niile now ị na-afụ na aya a kala aka ede eli nwa ngwụlọ yes aya a kala aka ede eli nwa ngwụlọ oh brother Celestin Mokwe bros good morning uh, well done eh?

so in a way na reason allow me ee biko ife anyị ji wee nọdụ bụ nwa m na-enwe di bụ Chinemerem ekwu na ibe onye ka anyị ji wee nọdụ today so anyị dị very happy na Chineke debe ndị mmadụ ndụ a bịa nọnyeli m maka na adị m wonder and surprise na ebe maybe ndị na-aparade onwe ve sị na va bụ NDU executive ka ọ sọ Chukwu Nweke nwatakịrị nwa mkpokolo wee sị na nwa m ọnụ ụwa eye nwere odi na mụ bụ nrata milion amarọkwa m ive m komiti na nteje o nwerekwa nzụlọ ori ya enwerọkwa m skeleton na kọbọd ọkwa ka eme m intimidation ka ego tụrụ mabụ otu citizen of nteje or citizen of nigeria or citizen of anambra steeti well m bụ son of the soil as onye iru eze n'ime mgbago dị n'ime ikenga nteje as a chairman Ikenga Nteje. Na Ọsọ sị na mụ mere impersonation but amarọzi m na eme impersonation wee banye na Chike Akpeli bụ my vice right from the time. Ọsọ Nweke bụ mụnwa melie ndị chairman Ikenga Nteje melie chairman youth Ikenga Nteje development progressive union ive niile anyị mere na Ikenga Nteje bụ ive achịkọta ọnụ oge Mbanefo Ochide handle anyị over peacefully ma ọ gosi mmụọ dịka nwanne so anything m na-eme na ikenga nteje anyị gbara ndụ ana m asọpụrụ ndị omenala na-asọpụrụ chineke o nwerọ onye m mejọ elirọ m ive ikenga nteje na ọ nke m ka m na-eti eti right from the time right from day one na ive ọbụla m na-eme na-adị ana m eme akaụntụ ya n'ụmụ anyị sị m gosi gị nye ngosi gị ya. so na ka ọsọchukwu nweke okwu dị na kọtụ o woola aka nye jọjimenti nye ruling na mụ nwa enwego crime m komiti against him na m enwere right ịgba akwụkwọ as a human being ebe ọ bụ na Nnamdi Iloduba himself nana m vigilant chairman for nothing that no committing any crime why because na m emerọ accept ka m solu ve wee meve embezzlement obodo ma ije gosi obodo na anyị bụ the authority of the town well na ịma na public servant ka anyị bụ na m so na executive Nnamdi Iloduba good and fine as ex official with evidence to prove it I will stand and prove it but na m the wonder after tenure Nnamdi Iloduba egbeba si na m bụ

ana m emegide ọrụ nke ma nwaanyị mana adị m sọpraịz na nwa m ya enwezikwu di bụ nwa m my second daughter ka ọsọchukwu nweke na-akọ na m na m emere ya unu n'anya unu ga-abụ no sekuriti udo ga-achị anambra steeti emere m invite i went to army barrack Army barrack assist me with the soldiers because of what? Ka m wee bụrụ a citizen of Nteje NDU Development Union is a terrible statement and a wonderful statement. Mụnwa bụ chairman of Nteje, Ikenga Nteje. former sharp former deputy chairman of the local government so i'm surprised i know move councillor of ward three nteje before this government wee pụta now keduzi ive m komiti in common onwere onye onwere onye eyuzuru m nwa mkpokolo tụ ya ime yala enu ya o nwere nwa mkpokoro mejọrọ before but I'm wonder and surprise na onye na-ekwesịrị ikwu okwu bụ nwa mkpokoro na jụrụ ese commitment his father na this very town a nọ o wee sị na mụ bụ ọnụ ụwa na nwa m enwere di I thank God for him na all these expenses m na-eme ka nwa m wee nwee di for security purpose na nwa mkpokoro ya return that money hundred times maka na o nwere ihe m commit against him PG ọ bụ mụ chairman Ikenga Nteje amarọkwa na ọ bụ PG o Ikenga Nteje as a whole amarọkwa na ọ bụ PG anyị tiri mitin ka anyị select ya ka anyị rụọ ọrụ dị na be anyị ba mekwere intervene send army chụpụta na ala the next thing ba mezi bụ ime intervene bịa mebisie kpọkwuo oche anyị mebisie mitin anyị sị na anyị agaghị anọ mitin just a terrible thing but now conspire together

help us help nteje nteje kwesịrị ka e nyere m aka nwa igwe late roland odegbo makolo anyị bụ ikenga nteje emegolie ihe gbasara ibe anyị metinye peacefully o nwerọ esemokwu ọ ka anyị luru n'ama anyị nteje ka e present ya makolo but ibe asọnda which is na e presentgo makolo already gọọmenti nye certificate wee je bu ndị ụmụefi wee jee iset ikenga nteje up jee weli mr chali aduaka jee tibe counter motion welu chali na-agbarọ any fọm na ikenga nteje na ọ mụ bụ ọnụ ụwa gbalịa sị ya brọda ọ bụ na ị chọ ịbụ igwe resign na ị nọ na- na nepa tinye akwụkwọ resignation ka m meere gị kampen na ị ya-ewin makolo ọ sị m na o nwe ndị ya-enye ya igwe ọ ihe ọ zaa m enwere m evidence na my senior brother bụ Benson Egbe ọnwa Obiora ọ mụ na ya na-abụ na dadi anyị na-akpọ ya na fon Fidel Eke late Fidel Eke bụ onye weta nọmba ebe anyị sị na ọ dị better than Michael but later on ọ rejected that very particular position sị na nya bụ civil servant kedu ka bụ civil servant si ejezi ịgba akwụkwọ na-eklemu na nya bụzi na nya na-abụolu igwe na nya ọ nya winiri ebe ka wee winiri oge ikenga nteje mere o sere mgbe okwu anyị mere free and fair and anyị ṅụrụ ya alụsị sị na onye ọbụla gba fọm na onye ọbụla win nwere ikenga nteje tụrụ onye ọ ihe anyị kwuru ibe anwa e wee nwee somebody a na-akpọ ikechukwu okechukwu ikz nwee somebody peter oyanwa late nwee makolo odegbo late chali agbarọ fọm along the line the next thing e mezi bụ na chali ka ba je setizi ya itinye confusion na ikenga nteje for nothing sake na-etinye like confusion that not committing any crime no ka ọ bụrụ na ọ ba na-ekwu ihe na-eme na the whole town na ba bụrụ na nke ba kwu na-eme enye ba chụwa onye abụgbu onye my brother my sister good people of Anambra State please Soludo help anyị na ndị egbu egbu na Nteje 1999 we are talking about them they are still threatening us up to today because na anyị nwere backing and ndị be anyị nọ outside gba ndị nọ Nigeria apụtaghị ive kwesị na be ya nwa what is going on in Nteje so are they afraid of me because of the simple truth because of the simple truth apụta m nwa na nna eziokwu bụ ndụ na okwu asị bụ ọnwụ ọ ka ịbụ na okwu asị ka ya-anọ na Nteje forever gịnị ka m ga-akụzi ụmụaka m ma ọ bụ na m gbakụta azụ n'ụwa kedu ive foundation na-eme ụmụaka m n'obodo a maka na ndị oyibo sị that no place like home ọ ka ịgbazialụ ndị ndị na-egbu mmadụ ọsọ n'obodo a ka ọ bụ n'obodo anyị niile agbago ọsọ ka ọ bụrụ ba obodo a ọ na anyị abụrọ citizen of this town ka ọ na anyị abụrọ citizen of Nigeria ka ọ na anyị abụrọ citizen of Anambra kedu ka o si bụta na ya na-eme anyị swallow na mmadụ naabọ nọ na be anyị dịka Okwy Paul Nneli bụ na ife o kwuzi ya-eme n'obodo a without feeling so aswallow onye agbụ onye abụ I thank God na ụmụaka Nteje na-amata onye ọbụla ive mere by suddenly, by kidnapping, by by killing. Okwy ka e ji mụrụ ya na group ya na nwanne ya nwoke because ive m pụtara ibe ka m kwuo eziokwu ka Nteje dị mma n'obodo anyị ka va na-emebi na anyị enwerọ obodo ọzọ na ka m ji wee pụta sị ka m dị bold ebe ọ bụ na ebe a niile ka e kwuo eziokwu ka eziokwu pụta ihe maka na ọ mụ bụ chairman vigilante Nnamdi Iloduba hijack it for nothing without no committing any crime ya na Okwy conspire together ma o nwere ibe mbe ma service m na-enye nwere any petition alụrụ m against any any humanity I'm serving the public of Nteje kedu izi ibe ọbịa my crown for the same way no word Oh, in short, I'm coming. This is supporting film. Part one is coming. May God bless anybody who leave his house and come to my house and join me and celebrate my daughter's burial uh, marriage.

anyị nọba ọga ọrụ ụwa system ya ndị nwanne sị na va abịa gbagbusi mebisi ebe anyị avụlakwaba ahụ ọ ive e kwuru ka a na-eme egwu na-atụ va nụba kara ebe a ụjọ na-atụ va mmadụ karịrị

were ara asị anyị na-echebe ka ma bịa arọba ọrụ ụwa system ọnwụlọdị nwanne m nwoke ogoja Nteje ego gị bụ aja ulu dị na chukwu

Digala agbala izu mmadụ kalị daalụ nna ọ ive egwu ka a na-eme onye amị nteje udodi awa mmadụ kalị oyi ofe oyi nteje ewa

ya bụ ndị ọgọ nụwa ndị ọgọ nụwa na-abịa

si ọchịchị gwa ebugo ma nọdụ mba dị ibe adị ọgụ osede chacha akwa the system man be gị ka anyị nọ eri ụtụtụ anyị nọ na-eche ka ndị nwanne bịaba abịa lọ mmadụ kalịkwa awa

Nteje TV. Nteje TV. Were eziokwu. Oge o sere. Ee.

site taa wee gawa, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ma akụ ma na ogbenye, ma ọrịa ma na arụ ike, ruo mgbe ọ ga-ekewa anyị dị ka iwu nsọ nke Chineke si dị, m wee kwere gị ezi nkwa na m ga-eme otu a.